takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero DC, the most deadly and dangerous child, the last man standing, and I will continue telling the truth.

then Malawi will be no where our democracy will be killed. Uwu ndi uthengatu umene ndangofuna ndiulankhule mu chizungu mamawa uno kuti nawonso azungu akamamva aziziwa zimene zikuchitika chifukwa boma ili ndiye ndi boma la mamafiya. manjanjawidi kumachita kuzichemerera kunena kuti boma silimamanga boma linzake anyamata amenewowo atanamizidwa okhaokha atanamizana okhaokha ku mcp ko kunena kuti tiyeni chifukwa cha dziko la britain lalamula ah, komanso america kuti aopseza kuti samatipasa funding ife apolisi basi dzulotu kunyamuka mamawa kukaamanga anyamata mwa feki kuti zioneke ngati akugwira ntchito tinanena ine last week ija kunena kuti tili ndi makape muno mmalawi makape amene akusogolera ma institutions amenewawa kuli makape amene ali ndi mphamvu ku polisi makape amene akumachi- akumachitenga polisiyo ngati ya amawo kumachita transfer zinzawo mosadziwika bwino ku zonsezi tikukonzekera ka april pa 1 mm, april 1 april fools day kuchokera siku limeneli kupita msogolo mukukhala ma promotion kuti anthu akwezedwa ku polisiku ndiye kuli chipwirikiti ku polisi so ma- amalawi nkhani imene munamva pa social media kuti ati apolisi amanga zigawenga za zikwanje imeneja inali filimu ndipo anthu amene ali patsogolo amene ali aenyake azika- au- a uchigawengawo sanatengedwe nkomwe abisidwa ndipo mayina tikuwaziwa inuyo amalawi mukuwaziwa izizi ndi nkhani zomvetsa chisoni kwambiri ndiye funso muzizifunsa kuti kodi tilimba 2025 zisankho zikhalako? Funso limeneli aliyense m'Malawi azizifunsa komanso inu a opposition muzizifunsa pamene mwatanganidwa ndi kumakula mitima kunena kuti a ifeyo chipani chathu sichingapange mgwirizano ndi anthu tiyenda kaye tokha tikayenda tokha a round one tikayiona kuti sinayende bwino ndiye tizapange nanu mgwirizano chipani china chachikulu ndithu cha anthu anzeru amene akudziwa mavutonso a anthu, akukula mtima sakufuna kuti akhale nawo ku mgwirizano. Ndi zomvetsa chisoni. Mmene alili mavuto lero m'Malawi munomo sindikukhulupirira, sindikumvetsa kuti chipani china chachikulu chingamapite ku mgwirizano kuja ndikumakakulako mtima ku ma meeting kwawo ndikunena kuti ati iwowo sakufuna kupanga mgwirizano kaye ndi ndi zipani zinzawo akufuna ayende okha. Dziko la Malawi ndi dziko lotembereredwa, tili ndi atsogoleri wodzikonda, atsogoleri amene sakuyang'ana mavuto amene alipo padakali pano, kulowetsanso izi 5 years, kuzipatsanso zinkhanira izizi 5 years, ngati panopa akumakhapa anthu Muziwe kunena kuti tikawapasanso zaka zina 5 amenewa azizaombera anthu live, day light. Izizitu ndi uthenga umene ndikungokupasani kuchokera kwa ineyo munthu wamisala, kuchokera kwa ine munthu okudya chamba, osaphunzira. Koma mau amenewa muzawakumbukira aliyense mmalawi kumene aliko azifunse funso limeneli kunena kuti 2025 tilimba? Komanso zisankho zimenezi ziyenda bwino? Ngati anyamata a mcp amene akukhapa anthu akunama ndikungowasiya ku area 3 basi 30 minutes ndikuwalembalemba ma belo kenako ndikuwatulusa mpaka anyamatawo ndikumayimbirana ma foni aise aise kodi mesa ndamva kuti a, a, anakumanga ali ayi sizingatheke boma silingapite silingamangidwe ku polisi kuzithiramo. Izitu zikuchitika ku polisi.
Alo, Eh, Samuel. alo, Eh, zabwino. esi.
Ah, mesa amene akuti Eh? mesa a- alemba kuti a- ati akutolani.
Kuti ndi ndani? Ah, walemba ndani kuti zimenezi?
Ndi ndani? Pule ine. Ah, tizaya. Oh, Ndipatsa maphero apapo. ndi achani nkhani yake?

institution imene ili ndi katangale kwambiri ndiye ya polisi paja lipoti lidatuluka kale ku polisi uh, kuli mkhalidwe mchitidwe wa corruption koopsa kumangidwa ngati iweyo uli osauka uziwe kuti ndi amene ungamangidwe Munthu amene ali olemera samamangidwa amangoitanidwa ndikupasidwa ka statement kumpanga caution kenako ndikumpasa belo nthawi yomweyo. Kaye kaye ukakhala kuti uli connected ndi andale iih nde sizimavuta ndi ku polisi ya Malawi. Ukungokhala kuti iweyo uli connected ndi andale ndekuti iwe sungakaone mu selo. Koma anthu osauka. ndi amene amakaona mu selo. Anthu osauka ndi amene amaimbidwa milandu. Kutero kuti kunena pano olo ku Nayuchi ukuku ku Nayuchi mpeza kuti a polisi munthu akamaoloka kupita ku Mozambique akumamulipilisa 5000. 5000 kupita 5000 kubwera. Ngati ulibe 5000 akumatenga bukhu kumakulemba ngongole. Nanga si a Malawi ambiri amakalima uko. ndi akumalemba buku kunena kuti muli ndi ngongole pakanafika saizi yomayenda mmakomo kumanena kuti paja inu nthawi inache munapita ku mozambiki kolima eti paja muli ndi ngongole ndiye mpereka liti dziko lathu ndilokoma kwambiri dziko la malawi nde muzifunse kuti kodi ndi mmene ali ilili state of affairs mukawapasanso awa akunena kuti aboma ndilomweli awa akufuna kuphana awa chifukwa tungati kuli chipani chimene muli mavuto oopsa kupatula awa a opposition akukulirana mitima awa ndiye ndi ku mcp akuluakulu ku mcp kuli mavuto asamuone nzawo akugwira ntchito bwino basi akumpakira maupo pakana kumusambira mankhwala kumutambira kufuna kuti apange ngozi Kodi tiuze ziliko likotu kuli wina kumeneko wamphamvu amene akumangolamula olo ndalama akumaperekera mu galimoto kufika mma constituency mwa anzache kufuna kumaikamo ma shadow. Ku Dedza uku ngati kwa Ndaira onani kuli ma shadow kumeneko amuikirako komatu ndafuna ndikuuzeni kunena kuti Mulungu si James. Dziko limasintha kunali anzanu amphamvu kumeneko kudziko la Malawiko analiko amphamvu koma onse anatha so izi mukupanga izi amalawi muziganizire izi zikuchitikazi muziganizire mofasa makamaka achinyamata ndife anthu osusuka kwambiri amene sitikudziwa mavuto amene sitinayionepo nkhondo amene sitinayionepo njala Ena ndi awa a ku police ku area 30 anyamukano zana kupita ku chigawo cha kumpoto mphamvu zitaachulukira akufuna ayambe pologalamu yolanda ndalama mmene amapangira nthawi ija PP kale kumalanda ma Burundi ndalama osalakwa kuteroko kampeni ikuyambayi anyamukatu ma cid kumanama kuti ngati akuyendera zawo koma akufuna akawalande ma Burundi ndi ma Rwandese ndalama. Kumene uliko iwe Mburundi sunga ndalama zako mochenjera. Akunama kuti ati akuyendera za pulogalamu yawo koma akuyendera pulogalamu yoyang'ana ma dollars mwa ma Burundi. And chodabwisa nchonena kuti akuyendera akuti ma dollars mwa ma Burundi koma akuwalandanso ndalama ngakhale za Malawi. Dziko lomvetsa chisoni ndi nansanganyatu, aliyense ndi wosokonekera, aliyense akupanga zache muno m'Malawi, aliyense ndi wachionandani ndani, aliyense akufuna alemere ndipo kuli kulemera chifukwa dziko lino lasokonekera koopsa, aliyense akupanga zache, Pulezidenti akupanga zache, nduna zikupanga zache, ma MP akupanga zawo, kaye kaye akuluakulu akuchipani ndiye hii! kupatula zonyenganyengazi, koma na nkhani ya nkhanza, kuwalanda anthu malo, kumenyana okhaokha mu mcp zilimo. Ndiye ngati kulinso mtundu wina osusuka amene akuwononganso dziko lino ndi mafumu kuteroko mafumu onse a nkhotakota mafumu a salima matiye onse plus ma group village awo 9999 kuchokera ku nkhotakota salima onse kuteroko folo koloko iyi anyamuka kale afika kale mu lilongwe awapatsa mabasi okongola akuwaola onse matiye ndi anthu awo 999 akupita kuti akadye chimene akuiwalira chakwera ndi ichi mfumu simavota. Ikanakhala kuti mfumu ili ni mavoti onse a m'mudzi akuti amakavota amampatsa iyeyo atakakuvoterani. Koma mfumu imakavota voti yache olo mkazache amakavotaso voti yache. Muzifunse mafunso inu mafumu osusuka. Kunena kuti kodi nthawi yonseyi ma bus anali kuti? Nthawi yonseyi bwanji simmatengedwa kukadya kwa a president lero mukukadya kwa a president ku Kamuzu Palace komanso mukatengeko ndalama. Mfumu ya nzeru ingopita kumeneko ikatengeko ndalamazo ndalama zaphwekazi. Izi akuonjezerani izi kuti ati muzilandiranso pa mwezi. Kale ndi kale zaka zonsezi sikisizi simmalandira. Ena ndi awa amene amaphunzitsa sukulu za kwacha. Awasayinitsa mafomu. Akuluakulu bomatu ili ndi lokuba. Awasayinitsa mafomu owaonjezera ndalama. kuti ati zachoka pa 15000 kufika pa 30 koma chodabwisa nchonena kuti fomu imene asayina anthu amene wawa amaphunzitsa sukulu za akwachawa yaku- akuti ndalamazo aziyenjezera kuchokera mu okotobala la 2024 koma iwo ndalama ati ayamba kulandira month end ya epulo kusonyeza kuti kuchokera mu 2024 mu okotobala kuzafika lero ndalama zimenezozo aziba ndalamazo ndi zawo iyi ndipo anthu mulibe chisoni ndithu kukambera ndithu mphunzitsi wa sukulu ya kwacha munthu amene amalandira fe- 15000 musanadulepo msonkho lero mwamuwonjezera munthu uja ndikumusayinira fomu kumusayinisa fomu yonena kuti ikuchita indicate kuti ndalama zache ndi 30,000 koma kuchokera Okotobala 2024 kusonyeza kuti iyeyo akamalandira salary yache ya month end ya mwezi wa April akukalandira 30,000 koma kwinako ndalamazo mwaziba. Dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Mwadzuka bwanji eh, achimombo ku Nsanje? Tamva kuti mwagulitsa forest ya m'mudzi amfumu a Chimombo ku Nsanje. tikufufuzani tiziwe kuti nkhani imeneyi ndi yotani ati mwagwirizana ndi wa polisi wa pa Nsanje wamkulu mwamugulisa forest ya mmuzi imene imatchinga madzi kuti madzi asapite kumanda ndiye forestyo mwagulisana anthu awiri E, inuyo ati iye a Chimombo nkhaniyo ikumveka chonchotu Nda- ndiye mukunama kuti akugulisani agulisa ndi aminister oona za nkhalango Kodi ndi zoona kuti a minister oona za nkhalango angagulise forest ya mmuzi? Kunama kwina kuti muzisamala nako, boza linali muzisamala nalo? Muzisamala, ili ndi ziko. Ziko ilili limasintha. Choncho nafuna ndikuchenjezeni a Malawi kuti muzipase mafunso mamawa uno awiri kunena kuti kodi tilimba? 2025 tilimba kodi izi tikazisankhaso kawiri kuzipasa 5 years amene wasamaza apha anthu dera iti mafunso amenewa anthu mukuyenera kuti muzifuse nokha makamakaso inu anthu opemphera muzifuseso nokha kuti kodi ziko lanu mukulitumikira bwino amalawi mukuwauzadi chilungamo Tikunenatu ma, ma prophet ndi anthu opemphera a genuine. Osakhala kape uja amati afuna andi- azindiopseza ine. Amene uja ndimpitira ku chalichi kwako, ndikubwerera ku chalichi kwako konko kuti uzandiphere konko. Ndibwera ineyo ndizangolowa mu chalichi mwako ndikunena kuti ah ndabweratu paja mmafuna mundiphe. Ndiye ndibwera. Ine ndi woopsa kwambiri. ndipo tigudubuzana sunati iyayi ine sinimaopa munthu ndimangoopa mulungu ndiye ndakuziwa ndakugugula ndaziwa chalichi kwako ndibwera konko ku chalichiko ngati siundipha masiku amenewa udikirire kuti any day ndibwera ku chalichi kwako konko kuti uzandiphere konko zopusa ine sindimafuna uzingodya makobili akowo kulinso ma activist ena komanso ma analyst ena amenenso muli pa payroll ya boma zonsezo tikuziziwa mukamanena nkhani zanu basi mukumanena nkhani zanu zo, zokondera ndinanena paja kuti wina ali mu 49 anasamusidwa ndi chakwera kuchokera ku blantyre akukhala ku 49 ku akupanga madilu kumene kuwapeperetsa ameneyotu analyst tu political analyst mr standing koma ndiye muphanatu mumanganatu wina ndi uyu wamangidwa commissioner kuti ati wasowetsa chitini chimodzi cha penti

Eh, Malawi polisi Baligalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa